Tatiyeni toneko zomwe zikuchitika ku Durban pajatu kumeneko abale athu aja akumana ndi zinazokoma makamaka ku Sherwood Hall chabwino nde tifotokoze kuti zikuyenda motani. Ndizonena kutino akuti tikumathamangira anthu okwana 500 aku Malawi kuno ndizonena kuti athamangitsidwa makamaka kudera la. Clare Estate Clare Estate eh, ndipono akukapezeka kutino akukakhala ku Sherwood Hall kumenekokutu ndi chaku Sydenham eh, Sydenham maina ovuta pepani eti chaku Durban uko Nde akuti mmene zinakhalira ndi zonena kuti anthuwo anayamba nde kuti kuopsezedwa makamaka mu kadera kamenekoko eti tikukambatu ku Clare Estate kumeneko ku Durban. Now chomwe chinapezeka nchonoti no anthu a mu deralo anayamba nde kuti kuwaopseza anthu obwerawa makamaka a Malawiwa kunena kutino tikuthamangisani, eeh tikuphani, sitikufunanso mukhale muli kunoku muzipita kwanu. Nde ataona zonoti zayamba tsopano kuonjeza ndipo anthu anangopezeka kuti no athawa kumene kuja kuthamangitsidwa m'manyumba mwawo muja ndikupita no nde kuti pamene papa pamene pali ngati no mwina mwake pali ground komanso pali holo choncho kuti mwina mwake tingakatetezeke komanso pali mzikiti I think dzulo tinakupatsani ndithu chakumadzulo mmene zikuyendera komanso kuti malowo amaoneka motani eti Tinakupatsirani ka video kamene kaja nde basi notu akakhala pamenepo nde enanso kumamva kuchoka mmadera osiyanasiyana angobwera nkumaonjezeka kumaonjezereka pamene paja kuti hey tiyeni tipiteno tikakhale pati pamenepo nde pamene kunatumizidwano tsopano apolisi kuchokera nde kuti ku Durban Metro Police afika kumene kuja basitu nde kuti ndikuyamba kuteteza pamalo paja kuti mwina mwake aja akamabwerano tsopano anthu aja kuti adzapange chipongwe anthu amene ali pamenepa nde kuti mwina mwake angathe ku kulimbana ndi apolisiwa nanga si ndati apolisi adzakhala apa- aperekano chitetezo pamenepo ndi apolisi ali pamenepo ndipo ndikudzokera ku durban mwa ah, polisi ya durban tikuona choncho kulikulu akamba zonoti akhalabe nde kuti akutumiza apolisi kuti chitetezo chikhale chokhwima pamenepo koma chomwe chakhala chikuchitika nchonoti no asilamu takamba kale zonoti no pa holopo eti pa Sherwood holopo nzonoti no pali nde kutino mzikiti pafupipo. Asilamu akhala akuthandiza komanso pali ma organisation ena ndi ena, mabungwe ena ndi ena akhala akuthandiza kunena kuti iwowo sangangoonerera zoti izi zikuchitika chifukwa choona kuti mwina mwake anthu aku South Africa akwiya nde afuna apange chani, iwowo sangatengere zimenezo. Kaya anthu awanyoza motani, kaya awatukwana motani, koma iwowo aonesese zonena kuti. atengapo gawo chifukwa malinga ndi chipembedzo chawo, umunthu wawo, akuyenera ndithu kupanga zimenezo. Enanso ndi ma India akuchita kukamba zoti ife tinaleredwano ngati ku chikhalidwe chathu cha chi India kuti tisamaonelere kuti mpakanano ana azivutika ifeyo nkumakhalapo osapangapo china chake nde apita pamenepo kunali kuwapatsa ma blanket, kuwapatsa tima mattress choncho nanga si anthutu agonatu panjatu osati mu holomo koma panja ndithu pa mtetete. ndi mphepo ya Ria sitingalole zimenezo kuti zizichitika, tikuyenera titani tipangepo kanthu ndimene apezeke zoona kunali kubweretsa ndekuti ma mattress amenewo, ma blanket amenewo komanso kuwathandizira kuwapatsa madzi akumwa nanga sindekuti palibe china chilichonse kuwapatsa madzi akumwa, kuwathandizirako ndi zakudya, zina zoterozo komanso ndekuti kulumikizana ndi aku embassy ya Malawi kunena kuti no mwina mwake abwere azathandize anthuwa awachotse. Ndiye kuti kagulu kameneka ka, ka Amwenye kameneka komanso Asilamuwa akuwonana kuti iwowo anaphunzira kuchoka mwina mu xenophobia yomwe inadzachitikanso kaya munali mu 2021 kaya ati chaka chanji, nanena zoti iyayi, tipanga zoti pamalo pano pasachite kusandukano ngatino refugee camp, tiyesetse kuti tithamangitse zinthu ziyende mwachangu kuwona kuti anthuwa anyamulidwe azibwerera kumudzi chifukwa choti sizikuyenda bwino, Eee anthuwa mwina mwake za ukhondo ndi zina zoterozo sizili pabwino komano aonetse zoti ayikapo ndithu tima toilet tija I think it's mo- mobile toilet zimenezo kuti mwina mwake pasachite kukhaliratu nde kuti kuti pakabuke matenda chifukwa choti pakusowekera ukhondo ndi zina zoterozo. Akukamba motero kuchoka kumeneko. Funso lathu ndilonena kuti. Kodi no a ku embassy zili motani? Kodi apangapo chani no ngati dziko la Malawi? Akunena kuti malingana ndi ma calculation eti, mwina pomafika la chitatu, lero kodi ndi la chingati kodi lero? Lero si la chitatu kumene? Ya, okay, pepani kwambiri ma information makatenga amene apagidwa, apa, aperekedwa dzulo eti, ya. Ati pomafika la chitatu leroli mwina tikhoza kumamva zoti nambala ija yashuta kuchoka ndekuti pa, pa 500 paja anthu kumakafika 1000. Nde aku embassy tu mwina chithunzi chimene mukuchiona pa screen panupo chimenecho nde kuti chikuonesa munthu wakuda pa gulu lonselo ameneyotu dzina lake nde kuti ndi Adam kodi ndaniso kodi Adam ndipange check dzina lija nanga si ma detail wa ukatiso pena kwadodoma mmutumu ameneyotu dzina lake akuti ndi Adam Alli eyaa Adam Alli ndi zonena kuti watumizidwa nde kuti kuchoka ku embassy ya ku Malawi kumtumiza kukafika kumeneko ndipo achita ma calculation awo eti tikukambatu za uyu wavala T-shirt ya red yo achita ma calculation awo bwinobwino kuti no kodi no apa tipanga motani tiyenda motani komanso kuthamangisa kulumikizana nde kuti ndi akuboma kuti no zonse ziyende bwino ndipo Akunena kuti uthenga ukuyenda m'ma WhatsApp kunena kuti anthu amene mwayandikira kumeneko ndipo mukufuna mutanyamuka kumabwera kuno kumudzi ndekuti mungakajoine nawo kumeneko kuti pomakapanga zowerengazo eti ndekuti asachite kukavutikano kuti kodi tibweretse no mabasi ochuluka bwanji komano akunena kuti no akulumikizana ndi mabasi akulumikizana ndi boma la Malawi kutino apange zolongosoka zonse nde nonse amene muli kumenekoko kozungulira nde kuti ku sharehood ko hoo ko kumeneko ndipo mukufuna mutabwelera kuno kumudzi kutino pasadzavute zochitika zambiri mungakajoine anthu amenewo ndipo enadi akukajoina kuti mwina mwake ziyendepo mwachangu apo eti anthu akuvutika pali azimayi pamenepopo ena onena kutino ndioyembekezera mwachitsanzo mzimayi uyu akuona kutino Ali ndiye kuti miyezi 9 yakwanatu miyezi 9 achita posachedwa pompa akhoza kupezeka zono atakatani akachita ndiye amapempha motere tifikitsenso uthenga wakewo kuti mwina mwake ufike koyenererako zili mwa serious kwambiri.
president from my country ne you see now i got uh, like uh, nine months pregnancy i don't know now it's last month but i didn't know maybe today i'm gonna go to deliver like tomorrow So maybe maybe if you come very fast, you must deliver in my country than you deliver here because I don't have a place for staying.
chabwino mmene taonera pamenepo komanso ndikuti kumvera limodzi akungokambatu zoona kuti akupempha kuti mwina mwake a president atathamangitsa tingoti akuboma la malawi atathamangitsa kuti adzatengepo mwachangu chifukwa choti noti mmene aliliyeyo ndizochititsa mantha kuti noti Kodi no ndi achilire ali kumeneko ku south africa ee nde mmaziwa kamwana kakhanda kaja yosagwiratu nde kuti ndi situationinso mmene ilili ali alibe malo okhala ali sizosayenda nde kuti even mmakomomonso atachokamo enawo zikatundu zawo anazisiya sizili pabwino nde akungopempha zoti mwina aboma atati athamangisako zinthu mwachangu kuti mwina mwake akawatenge kuti mwina ngati kuli kudzachilako achile nde kuti atafika kuno kumudzi mwina zingakhaleko bwino adzachilire mu zipatala za kuno chifukwa apo nde sizili pabwino. Uthenga wa serious kumene umenewo we always say as men our job is to make sure not even our job our duty is to make sure the women are safe they're protected they're provided and they are safe while the women Their job is to make sure that the household is safe and the children are safe. Timakamba kunena kuti no ntchito yathu ngati no amuna ndi kuonetsa zonoti no azimayi ndoti noti apatsidwa zoyenereza zonse akupezeredwa china chonse chakudya zovala ndi zina zoterozo komanso ndi zonoti akutetezedwa Pameneno azimayiwo ntchito zawo ndikuonetsa zoti makomo ndi otetezeka, ana ali bwino komanso ndiye kuti kusamala banja ndi zina zoterozo. So anyways, now ndi nthawi yonena kuti no sitingakhale pansi ndikumayang'ana zonoti mzimayiyo apezeke zoti no akhale osatetezeka fukwa nyengo imene amafunikira chitetezo kwambiri mzimayi ndi imeneyiyi. This is the ndi nthawi imene amakhala ali wofooka mu zinthu zambiri, thupi likufooka ndi zina zoterozo, akufunikira ndithu chitetezo chapaderadera, mathandizo komanso chilimbikitso, support, ndipono akachitire malo abwino osati kumenekoko sitikufuna timve zonoti iyayi ah sizinayendetu uku chifukwa choti mwina make malo amene anali chani sifuna timve zimenezo God forbid we just want the best out of that situation. nde mzimayi akupemphaso ku boma kuti nde ife tipangabe capitalize on that kunena kuti akuboma uthenga ndi umenewoo chonde chonde athandizeni anthuwo osati mwasiye taonanitu situation mene ilili ndi mzimayiyu sangakhale alipo ekha pamene pangakhaleso pali anthu ena amene mwina make ndi odwala ena ndi otani ti ana kumene ena sizili bwino nde just make sure kunena kuti anthuwa akatengedweko kumeneko azibwera kuno kumudzi ti ya tsopanotu uh, i think tikambe moteromo za anzathu amene ali ku south africa wa in case of anything pakabweranso zina tikupatsani oh ndayiwala ndikufuna ndikupaseni update makamaka yokhudzana ndi kuti ndikuja ku uh, kulindera pepani kwambiri madetail ngati akuchulukire kulindera uh, anjina aluse ndazinzawo Tsopano kuchokera ku boma akuti akafika kumene kuja ndipotu akupanga process mwinanso mu zithunzi zomwe muziona akupanga process china chilichonse ya kuti no alembe ma document onse mene zikuyenera zikhalire kodi ndi kuti no ali ndi ma agent otani alipo anthu angati nanga ziyenda motani ndipotu anthu amenewa ndi zoti chilichonse chikangolongosoka anatumizako kumeneko a Dodma Mungathe kuonanso mwina avala ma jersey, ma jersey awo za Dodma kuchoka kuno ku Malawi. Kuti zonse zikalongosoka bwino bwino, anthuwo nde kuti no anyamulidwe azibwera kuno ku mudzi. I think izi ndi zimene timafunano tsopano, tizimva kutero kuti no Malawi yafikano pa ground kumeneko. Ndi zabwinotu even kumawaona awa atavala chi vest chawo icho cha Malawi chimene chilinso ndi kuti ndi coat of arms ya Malawi. Tizoona kuti dziko la Malawi lafikano pa ground. liatengepo anthu kumeneko azibwera kuno kumudzi uh, we wish them well too and zikomo kwambiri ma guy a kuboma chifukwa chothamanga kuti no mukatenge amenewo takhala tikumakuwa pano ndipo ife sitisiya tikhalabe tikumapezeka kuti tikumakuwa tikaona zonoti pali slow basi tikuperekabe ka pressure pang'ono Osati chifukwa cha zidani komano tikufuna zonoti no pasapezeke zoti taluzapo munthu wina wake kumeneko ku South Africa. Of course dzuloso ndimakupasani nkhani yonena kuti no pamene tikumakamba zonena kuti South Africa South Africa kwayipa abale athu ena abe akumanyamuka kumapita komweko ndipo no bus paja yachita ngoziso cha kumeneko two days ago so I don't know what to say apa pokha nde ndikuchito sowano zolankhula amwene ndingonena zonoti zabwino zonse kwa wina aliyense, amene afuna opitawo, zabwino zonse, amene atsala komweko, zabwino zonse, amene afuna kubweranso kuno, zabwino zonse, ndipo boma we believe kuti lipitirizabe kulongosola kuti no anthu onse azibwera kuno kumudzi. Akuti.